nke onye chi na zero tupu m kụzibe ihe m ga-akụzi taa achọrọ m ka ị wụchakwa ntị ọfụma n'ihe a m ga-akụzi na ọ dị oke mkpa mana achọrọ m iji ohere a wee kenee ndị ji ezigbo obi na ndị nke na-eshiakwa na-alaịkịkwa ihe m na-akụzi asị m unu daalụ rie nne na okwu m na-ekwu n'isi unu bụ na ife ọbụla i bu n'obi na-abụlọ njọ ị ga-ebido fụba ya ka ọ bụrụ na i bido na-etinye ihe m na-akụzi n'ọrụ ị ga-ebido ghọtaba onwe gị ife adụbalụ gị na mma gaa cheke gaa through my page ị ga-afụ ihe ndị m kụziri mbụ nke ga-enyere gị aka na mmalite ịchọba ụzọ gị na onye ọbụla nọ n'ụwa nwere onyinye o ji wee bịa ụwa achọrọ m ka ị gee ntị wechasịa ntị gị ike n'ihe m chọrọ ikwu taata ọ bụrụ na ị bụ onye dibịa na-ekechiri ihe nkechiri ma ọ bụ a na-enye gị nke ị na-agba n'aka ma ọ bụ nke ị na-edowe be gị ị bụrụ onye pastọ na-enye baịbụl ma ọ na-enye gị stika ị ga-amado na moto gị ma ọ bụ na be gị ị bụrụ onye eze nwaanyị maọbụ eze nwoke na-agwọrọ ọgwụ maọbụ na-enye gị ife nkechi ihe ị ga-agba n'aka maka protection maọbụ ihe ị ga-agba n'aka ka ị wee na-adọta favor ọ bụ eze nwoke na-emerụ gị ọ bụ eze nwaanyị na-emerụ gị gee ntị maka na unu amara ihe ihe ahụ bụ achọrọ m gị ịgwa gị na ihe niile ahụ unu na-ewutụkọwa unu na-eyi n'aka maka favour maka protection nke unu na-edowe na be unu maọbụ nke unu na-edowe na rum unu na maọbụ na unu na-amado na moto unu achọrọ m ịgwa gị taa na ihe ndị a niile bụ ihe ha ji amonitọ gị amonitọ ife ọma na-abịa na ndụ gị amonitọ ka i si eje ka i si ana a ga-ebu ụzọ gba gị nkịta eme abịa n'izizi i gotere ihe a ha mecharụ gị ihe a ị fụta ife ọma ị sị yes na ife a i gotere na-arụkwa ọrụ mgbe ahụ asa na gị gwogwo erelaksịzịa wee wee kwụzịa 12 inches paịpụ wee na-amị ife ọma na-abịa na ndụ gị o nwere ndị nọ n'ụbọchị nke taa ndị ji onyinye Chukwu nyere onyinye ka ha bịa ka ha wee gbaziere ndị mmadụ ụzọ ma ha were onyinye a tinye n'ihe ọzọ onyinye a wee fuo ha mewezi ife ọjọọ ọ nya bụ ndị abụ ndị ga-abụ ha jezie na-edufu ndị mmadụ ụzọ wee wezie nke ndị mmadụ wee na-acha anyị maka gịnị maka oke ọchịchọ maka na n'ụwa anyị nọ n'anụ ọ bụrụ na ị rụghị ọrụ e zitere n'ụwa ka ị bịa rụọ a ga-anara gị ya and the man last o nweta na ọ ga-eruo ife niile ha na-arụ apụta ife amacha m fa ncha niile mana ha ga-anata ụgwọ ọrụ ha mgbe oge ruru achọrọ m ịgwa gị o nwee ife ọbụla i dobere nke pastọ nyere gị nke onye ọbụla nyere gị ka i dobe be gị for protection ị na-agba n'aka ị mado na moto gị i dobere na shọpụ gị i dobere ebe ọbụla ka ife ọma wee na-abịara ka i nwee protection achọrọ m ka ịgwa gị na ife a bụ anya mmụọ amoosu na amoosu bụ ihe a maka ndị mmadụ amarọ ife bụ amoosu amoosu ka bụ ihe a ha ji ha nyere unu ihe a were wee na-amonitọ unu ife ọma niile na-abịa n'ụzọ ndụ unu ihe ọbụla na-abịara unu ha na-ewere ya ha ga-ebu ụzọ gba gị nkịtị ọ dịka o nwere ife ọma bịatụrụ na n'ụzọ gị mbụ wee bidozia wee meba gị by then uche gị amaghị itezi na ọ bụ ife a ha nyere gị gị dobe ka ha ji wee na-amonitọ ndụ gị ọ bụrụ na oge ruo oge ọ dị ka ị chọpụtago ihe na-eme na ị ga-achọpụta ihe n'ọhụnwa na nọọ ndị ahụ na ọ ihe ahụ ihe na-eme ị da aga n'iru ha pịgbuo gị ị nwụọ ọ nya ka m ji wee sị ife ọbụla onye ọbụla na-eme ya kpachapụ anya asị m ka m gwa gị taa o nwere ife ọbụla pastọ nyere gị gị dobe na be gị for protection or for favor ọ bụ dibịa ọ bụ nke i gotere n'ahịa onye sọrọ ya na wụrụ kporo ya na jee tufuo ya i jere ịtụfu ya ị sị na ị jụ n'ife ọbụla ihe a- ihe ihe ọbụla so ihe ahụ wee bịa na ị jụgo ya na ndụ gị na ihe a ka ha ji wee chọọ ka ha wee kpuchie nwee ike wee menwuo me- kpuchie mee nwee ike mmụọ so gị wee bịa ụwa ama agbanwu ha mgba mana unu ada aghọta ihe m na-agwa gị na ife ọbụla ị ma e nyere gị gị dobe na be gị were ya tụfusie na ka ị nwere onwe gị bido kpebere chi gị gaa na tu peji m ma wee idebe gị na tu peji m ị fụ ka m si akụzi i bido ghọtawa onwe gị ka i bido fụ ife ọma afrịka pụta na e- ebe unu nọ na-eji jizọs wee kọva unu isi ndị dibịa si na saịdị nke ha maka ndị dibịa fụgo na ndị pastọ jizi arụrụ ana were anakwa ndị mmadụ ego gbanwe abakwuo na nke ha and once mewere ihe onye ọbụla ji onyinye wee bịa onyinye a ji wee bịa ụwa efuo onye mere eji wee na-edufuzi ndị mmadụ ụzọ taa and ife na-eme unu ada ama ife ga-eme echi niile unu ada ama ife ga-eme the next 20 years or next 5 years or next 1 year biko nu na-emerụ ndị mmadụ ebele na-emerụ ndị unu na ha nọ ma ndị ga-eme ite echi because ụfọdụ ga-abụ amechaa ndị ha ga-eme ite echi na-abụ ndị ga-eso ha wee taa dị afụfụ ụfọdụ a na-ata afụfụ ife ha amarọ maka ya gbado nụ anya unu ọ ihe m sị ka m gwa unu daalụ